in fana labɛn a kɔnɔna na nka n'i y'a kɛ sunkalo man di ye sunkalo jagoya ko lo an bɛna wagati ni kɛ degun ra an bɛna wagati ni kɛ nin ko na a bɛ kɛ sababu ye ten i bɛ sunkalo kunbɛn i t'a kunbɛn ni farifoni ye or que silamɛ bɛrɛ bɛrɛ caman bɛ yen yanni sunkalo ka don u bɛ sunkalo kunbɛn ni farifoni belebeleba ye a filanan ye min ye fɛn min bɛ se ka sunkalo ɲɛ an bolo an ka ɲi ka labɛn kabini dumuniw na kabini ayiwa condition kuraw ra a b'a lɔn ni sunkalo nana adamaden ka ko bɛɛ bɛ yɛlɛma o yɛlɛmani ni kɔnɔna na dumuniw fan fɛ ani sunɔgɔw fan fɛ donc fɛn o fɛn bɛ se ka an accompagner tubabuw ko ten fɛn o fɛn bɛ se ka an bilasira ka se k'a kɛ ka ɲɛ an ka ɲi ka labɛn n'o bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an ka ɲi ka préparer ka sunkalo kunbɛn ni limaniya ni ala ɲasiranya ye o le y'a kɛ ala kira ka hadisa b'a fɔ ko ni ko man sama ramadana imanan wa ihtisaban c'est-à-dire i sunkalo kunbɛn ka sunkalo don ni limaniya ye i m'a don yɛrɛ yira kama i m'a don k'a fɔ ko non sunkalo mɔgɔw b'a donna ne yɛrɛ b'a kɛ mais i y'a don k'a fɔ limaniya yɛrɛ kama ala y'a ɲini n fɛ n k'a kɛ n b'a kɛ n'o kɛ ye ka i jigi la ala ka eh, baraji kan aa a ko ala b'i ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa sunkalo kɔnɔ a nana hadisa wɛrɛ la ko sunkalo bɛ jurumu jurumu efase i n'a fɔ tasuma bɛ fɛn jeni k'a ban cogo min bɛɛ donc o ra an bɛ sunkalo min min nana an b'ala deli ala k'a d'an ma hɛrɛ la an b'alahu taala deli sunkalo ni ala k'a kɛ ala ka sunkalo ye an yɛrɛ fɛ an k'a don komi an bɛna sunkalo laban le don parce que adamaden i t'a lɔn ni sunkalo ni tɛmɛni kɔ i bɛ dɔwɛrɛ kɛ wa i tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ wa i t'a lɔn donc i bɛ sunkalo min i bɛna a kɛ ni k'a kɛ n'o kɛ ye ayiwa an balimaw sunkalo bɛ sabati cogo di sunkalo bɛ sabati ni kalo ta donni le ye ayiwa kalo ni kalo min bɛ kɔn sunkalo ɲɛ ayiwa a tile mugan ni kɔnɔntɔn lon an b'a lajɛ n'an m'a ye an b'a dafa bi saba

i ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc i b'o duwawu kɛ ka ala deli ala kira sallallahu alaihi wasalam a tun b'an kanna ka taa o duwawu kɛli ma ko na an ye kalo ye an ka duwawu kɛ an ye duwawu kɛ a ca ala fɛ ala bɛ duwawu minɛ o tɛmɛnin kɔ sunkalo kalo a donni ka ban an k'a lɔn k'a fɔ eh, ŋaniya le bɛ ta Mɔgɔ n'an bɛ sun don tuma o tuma an bɛ ŋaniya ta ŋaniya in fana a bɛ se ka kɛ an b'a ŋaniya ta lon o lon sufɛ janni an bɛ la ka sunɔgɔ ŋaniya fana bɛ se ka kɛ an b'a ta bakuruba kelen ɔ bakuruba kelen nin i k'a fɔ ko n'ala ye kɛnɛya di yan ka lafiya di yan n bɛ sunkalo kalo tile bi saba don o ra hali ni i ma ŋaniya ta lon min baasi t'i ka sun na nka n'i y'a ta lon o lon tuma dɔ n'i ɲinɛna parce que ŋaniya le bɛ kow bɔ ɲɔgɔn na n'i ɲinɛna kɔ a bɛ se ka i ka sun tiɲɛ donc o la an ka jija an k'a ta bakuruba kelen mais en même temps an ka jija an ka lon o lon ta fana kɛ parce que ŋaniya lɔyɔrɔ ka bon i m'a ye ŋaniya le bɛ force di adamaden ma baara la n'i wulila janni i bɛ sun don i ye ŋaniya ɲuman ta sunkalo ni kɔnɔna na a a bɛ kɛ sababu ye a b'i i fari foni wala a bɛ se sababu ye i b'i ka programme bila i hakili la bi kɔni n bɛna jija ka kuranɛ kalan bi n bɛna jija ka kɛ ten n bɛna tafsiri lamɛn n bɛna nin kɛ n bɛna nin baara nin kɛ ten n bɛna nin baara ɲuman nin kɛ ŋaniya bɛ an dɛmɛ ŋaniya bɛ ko moteur le a b'an dɛmɛ an ka baaraw ka se ka taa ɲɛfɛ a b'an dɛmɛ a ka nɔgɔya an dusukun na an kana degun sɔrɔ a la donc o ye ŋaniya lɔyɔrɔ ye donc a ka ca an b'a daminɛ ni ŋaniya ye n'an ye ŋaniya ta ayiwa sunkalo kɔnɔna na ayiwa fɛn dɔw bɛ yen olu man kan ka kɛ ayiwa fɔlɔ ye juman ye sunkalo kɔnɔ an man kan ka dumuni kɛ an man kan ka mini kɛ ni lozra tɛ mɔgɔ min na lozra le kɔrɔ ye di mɔgɔ dɔw bɛ yen ala ye olu bɔ a ra an da bɛna se olu ma nka ni lozra tɛ mɔgɔ min na n'i ye ji min ka tugu ka ji min ou bien ka tugu ka dumuni kɛ a i donna ala gasi ra a kɛra komi eh, ele kɔni i foutaise kɛ ala la ni mɔgɔ min foutaise kɛ ala la a bi punition ka bon ala fɛ a b'a fɔ ko fo i ka kalo fila ɲɔgɔn don tugu voilà pour que i ka se ka foutaise ni ka bɔ o ka se ka ben ka bɔ yen voilà donc o ra Ka se muso ma tile fɛ fana sunkalo kɔnɔ, ale fana ye kojuguba, ale fana y'o kelen le ye, ale fana bɛ komi ka foutaise kɛ Ala la le, Ala k'i kana a kɛ pepe, ka tila k'a fɔ k'a gwɛlɛya, mais i ɲɛ tugu k'a kɛ, a kɛra komi i ye foutaise kɛ Ala la. Donc pour que k'o foutaise ni passer Ala fɛ, Ala kira y'an kanna ka taa k'a fɔ ko non fo i ka kalo fila sun don ka tugu ɲɔgɔn na, k'o le bɛ se ka foutaise ni ban tellement ko gwɛlɛn lo cogoya min, Ala y'a fɔ k'a gɛlɛya cogoya min. o tɛmɛni fana kɔ ayiwa ninnu ye fɛnbaw ye fɛn o fɛn fana n'a bɛ se kan na ayiwa ni dumunifɛn lo ala a bɛɛ lajɛlen bɛ don o ko kɔnɔ nka an ka bi tile in na ko caman bɛ yen an da bɛ s'a ma i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ fura ta ni fura kɔni bɛ ta ni ji ye a ti ɲɛ sunkalo kɔnɔ nka ni mɔgɔ minnu ta ye pikiri ye pikiri bɛ se ka kɛ Nka mɔgɔ minnu bɛ sɔrɔmu don sɔrɔmu minnu bɛ se ka kɛ balo ye c'est à dire a bɛ i balo o tigilamɔgɔw fana a ti ɲɛ mɔgɔ minnu fana n'olu b'u ka rein ko olu fana sunkalo tɛ se ka ɲɛ n'ale ye parce que matière caman bɛ don a la min bɛ kɛ balo ye mɔgɔ min fana ayiwa ni mɔgɔ min ye fɛn don a ɲɛ na a tulo n'a sera kan na Karamɔgɔ dɔw kɔni sɔsɔli b'ale la i k'a dabila o le ka fisa nka dɔw k'a b'a tiɲɛ dɔw ko k'a t'a tiɲɛ malikiya fɛ olu ma sɔn a ma mais liman wɛrɛw fɛ olu ko balo tɛ a t'a tiɲɛ o tuma na a b'o cogoya fana na fɛn o fɛn n'a bɛ don i kan kɔnɔ ka taa se i gɔnɔ na olu bɛɛ lajɛlen ni fɛn lo ou bien fɛn min ti balo ye baasi t'a la nka fɛn o fɛn n'a fɔra ko balomafɛn lo n'a bɛ taa i kɔnɔ walima a bɛ don i joli sira fɛ o tuma na o bɛɛ lajɛlen interdira donc o tɛmɛni fana kɔ an k'a lɔn k'a fɔ sunkalo kɔnɔ n'a fɔra ka dumuni to yen ka mini to yen o dɔrɔn tɛ wasa kɛ f'i ka jija i ka kumakan jugu to yen i ka comportement jugu to yen i ka fɛn o fɛn da ani ɲa olu bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka sun i fɛ c'est à dire i ɲa bɛ sun ka bɔ haramu ko ma i da bɛ sun ka bɔ haramu ko ma i sen bɛ sun ka bɔ haramu ko ma i tulo bɛ sun ka bɔ haramu ko ma fɛn o fɛn n'a ma ɲi ni haramu ko lo i ka ɲi ka o wagati ninnu bɛɛ la i ka ɲi ka se ka eh, olu bɛɛ lajɛlen dabila olu b'i ka sun dafa ala kira ko ten hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ ma kumakan jugu dabila ani kɛwale ani eh, eh, eh, comportement kuntan sunkalo kɔnɔ ko te ko c'est pas la peine a kɛra komi i ka sun baraji bɛɛ lajɛlen taara o tuma na i kɔngɔ lo minɛ dɔrɔn mais i ma sun don donc o ra o ye ko belebeleba ye min ka bon kosɛbɛ sunkalo kɔnɔ ale le b'an ka sunkalo dafa ale le bɛ kɛ sababu ye an ka sunkalo bɛ yɛlɛ ka taa se fɔ alahu taala ma laɲini min fana bɛ sunkalo la olu y'o ye o tɛmɛni fana kɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen sundon ma wajibiya olu ma mɔgɔ minnu sundon ma wajibiya u ma banabagatɔ b'o ra bana minnu bɛ na ka taga nin i n'a fɔ sumaya n'a ɲɔgɔnna ninnu n'a y'i minɛ i b'i sun bila n'a ye nɔgɔyara ni sunkalo banna i b'a sara nka mɔgɔ minnu ye mɔgɔkɔrɔba ye ou bien bana kudayi b'o ra i n'a fɔ sukaro bana ɲɔgɔn walima bana wɛrɛ min a tɛ se ka sun sipɔrite n'a ye olu tigilamɔgɔ olu tɛ sun sara mɛ olu tigilamɔgɔ ni sunkalo banna ayiwa u b'a fɔ lon o lon a ka ɲi ka mudu kelen bɔ mudu kelen ɲɔ hakɛ ra a ma kilo bɔ ban a bɛ sɔrɔ feerekɛlaw fɛ u b'a fɔ a ma ko mudu kelen i b'o bɔ ayiwa k'o di saraka ye fantanw ma muso minnu fana bɛ bange joli la walima muso minnu bɛ kalow la olu muso ninnu fana olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ sun bila n'u ye sun bila ni ala y'a kɛ ni sunkalo banna u b'a sara olu ta ye juru le ye a bɛ sara o le y'a kɛ ni muso tora hali ni tilefɛla a bɛ sun na ni koli nana a ka sun tiɲɛna donc o lon kɔni tiɲɛna a bolo fo lon wɛrɛ le sa eh, a bɛ ni sun banna a b'o o sara o yɛrɛ fana tɛmɛni kɔ eh, mɔgɔ minnu bɛ taamaden ye n'a bɛ voyage ra ni taama nin kɔni sera kilo bi seegin n'a ye kilo bi seegin sɔrɔ o tuma n'a ka d'a ye a bɛ sun don n'a ka d'a ye a bɛ sun bila mɛ ni sunkalo banna a bɛ sunkalo a bɛ sun de sara o b'a fɔ ma ko taamaden mɔgɔ min bɛ taara taama na n'i kɔni bɛ taama kɔni kɔnɔ i bɛ taama kiti kɔnɔ n'a ka di i bɛ sun don n'a ka di i tɛ sun don muso min fana ye muso kɔnɔma ye walama kɔnɔ bɛ muso min na n'a siranna a ka den le ɲɛ o tuma na a bɛ sun bila a bɛ a bɛ a bɛ a bɛ sun to yen a bɛ sin di den ma nka ale ni sunkalo banna a b'a sara a bɛ tila ka mudu fara a kan nka n'a siranna a yɛrɛ le ɲɛ a ka kɔnɔbara yɛrɛ le ɲɛ a bɛ sun bila ni sun banna a bɛ sun dɔrɔn sara ale tɛ mudu di donc o ra ninnu bɛɛ ye fɛn de ye i n'i bɛ silamɛya kɔnɔ i ka ɲi ka se ka min lɔn ka se ka a mafantiya ladabu dɔw fana bɛ sun na sɛ o fana ye koba le ye ladabu minnu bɛ sun na nin an ka jija an ka suguri dun suguri dun a bɛ kɛ sababu ye i ka sun bi ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ fanga d'i ma mun kosɔn i ka se ka sunkalo don n'i y'a ti mɔgɔ min tɔɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka suguri dunni b'u tɔɔrɔ ka suguri dunni wajibi tɛ nka n'i y'a kɛ a bɛ fanga d'i ma o tɛmɛni fana kɔnɔ ayiwa ka sun tigɛ joona o fana ka ɲi kana fɔ sun tigɛra ne bɛ mɛn n'a fɔra yɔrɔ min sun tigɛra i ka jija i ka teliya k'i ka sun tigɛ kɛ olu cɛ ka ɲi o kɔnɔna fana na an ka jija seli minnu bɛ kɛ an ka jija k'olu mafantiya i n'a fɔ ayiwa seli minnu bɛ kɛ safu kɔfɛ an b'a fɔ min ma tarawe i se ye min ye ayiwa an ka jija k'o kɛ tarawe nin a bɛ se ka kɛ tan ni kelen komi nafila lo a bɛ kɛ yɔrɔ dɔ tan ni kelen a bɛ kɛ yɔrɔ dɔ tan ni saba a yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ dɔ mugan o tuma na baasi t'a sira ala ɲini lo baasi t'a ra o tɛmɛni kɔ fana ka kuranɛ kalan ka caya n'i bɛ se kuranɛ kalan na n'i tɛ se yɛrɛ fana bɛ se ka sigi kuranɛ kalanbagaw gɛrɛfɛ ka kuranɛ lamɛn parce que sunkalo ye kuranɛ kalo le ye o tuma na an ka jija an ka nɔrɔ kuranɛ na a ka kɛ soronani kɛ n'an ye alikiyama lon parce que a fɔra ko sun ni kuranɛ olu fila bɛ soronani kɛ adamaden ye alikiyama lon donc kalo nin kɔnɔ an ka jija an ka nɔrɔ ayiwa kuranɛ na ka se ka kuranɛ fana kalan ayiwa an ka jija fana fɛn dɔw bɛ yen ayiwa olu bɛ kɔnni lo i n'a fɔ eh, ka da muguri fo ka tɛmɛ a dan kan wala olu kɔnni lo bon ko dɔw bɛ yen min fana bɛ se ka mɔgɔw ka sun baraji nagasi olu fana ka ca donc a dɔw bɛ yen n'i m'i kɔlɔsi a bɛ don i ka sun baraji la wala olu ye eh, i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya madumada ani ka gɛsɛ kɛnɛ ninnu ɲimi wala n'i ma farati olu bɛɛ bɛ se ka sun tiɲɛ wala donc olu ye makuruhatu le fɛn minnu n'a man ɲi voilà donc euh, o kɔfɛ an bɛ se ka min kɔni fɔ sunkalo kalo ba lo sunkalo ye kalo ba le ye kalo belebeleba lo a bɛ na ka na an kalan ko caman le la sunkalo bɛ na an kalan an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ cogo min sunkalo ye sɛgɛn baara ayiwa f'an ka jija a b'i kalan ko diɲɛlatigɛ nin yɛrɛ tulon tɛ dɛ Diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn nka mɔgɔ ka ɲi ka sɛgɛn i m'a ye formation lo mɔgɔ sɛ ka se k'i farikolo yɛrɛ entraîner ayiwa k'i yɛrɛ sɔn minɛ a la parce que diɲɛ kɔnɔ i bɛna degeliman caman sɔrɔ mais n'i deli lo sɔn minɛ na a bɛ kɛ sababu ye k'i deli sabali la o tɛmɛni kɔ sunkalo fana ye ko le ye min b'an deli ayiwa an ka n ka laada k'i ka laada tiɲɛ an bɛ deli lo ka la ka wuli tuma min ka d'an ye nka ni sunkalo nana ɛɛ i bɛ wuli joona i t'i la joona tuma dɔ nafilaw bɛ seli ka caya tuma dɔ i bɛ wuli sɔgɔma sunɔgɔ b'i ra donc formation lo k'i ka se k'i ka i bɛ dumuni kɛ wagati bɛɛ sɔgɔma ni tile fɛ ni wula fɛ k'o dabila k'a yɛlɛma k'a kɛ su fɛ ni dugu tilama fɛ ye donc vraiment a bɛ n'i ka laadaw bɛɛ bouleverser o laada ninnu bouleverseli leçon ba min b'a ra a bɛ kɛ sababu ye i b'a lɔn k'a fɔ bunadamaden n'i décision ta ko o ko kan surtout ni jogo min b'i ra n'a man ɲi n'i décision t'a kan a ka tiɲɛ Alahu Taala fɛ o décision nin a b'i dɛmɛ ayiwa i ka se k'a bɔ a ra donc sunkalo ye leçon le ye solidarité fana ka biranw sɔn ka sinjiya tugu ni kalo na tuma dɔ an bɛ fama ɲɔgɔn ma ka sunkalo ka kɛ sababu ye a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka ɲɔgɔn sɔn ka kanu kurakuraya an ɲɔgɔn cɛ ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ biranw biransɔn o b'a ra donc a bɛ an ka adamadenya yɛrɛ sabati o tɛmɛni yɛrɛ fana kɔnɔ fantanw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen u ma dumuni kɛ Ah, n'a bɛ f'i ɲɛna simplement comme ça tuma dɔ i b'a fɔ i tɛ se k'a faamu ɲɛnama nka n'i y'a nana jate minɛ k'a filɛ a ni ne ye kɔngɔ kɔngɔ min bɛ ne na ni ne ye kɔngɔ mun ye sunkalo ka gɛlɛn cogoya min a dɔw bɛ yen k'olu bɛ dumuni kɛ tile kɔnɔ siɲɛ kelen u bɛ tɛ dumuni sɔrɔ ka dun a i b'a lɔn k'a fɔ ko ja ko b'u kan donc a bɛ hinɛ don mɔgɔ dusu la i b'a lɔn k'a fɔ i ɲɔgɔnna wɛrɛ n'a k'i ma ko ɛ depuis dugu gɛra a ma dumuni kɛ ka taa se wagati dɔ ma i b'a lɔn k'a ka hinɛ ka kan ka k'a ra donc o ra sunkalo bi nana sunkalo an ka nafa sɔrɔ sunkalo fɛ an kana sunkalo kɛ fɛn jugu ye k'a kɛ ko gwɛlɛman ye an yɛrɛ ni ma ala yɛrɛ t'o fɛ sunkalo an k'a minɛ ni fɛn min b'a la n'an y'a nafa filɛ a bɛ kɛ sababu ye an b'a minɛ ni kunbɛn ko ɲuman ye tuma dɔ n'i tɛ ko nafa lɔn e b'a kɛ tɔɔrɔ ye nka n'i y'a filɛ nafa min b'a ra a i yɛrɛ ka adamadenya kan nafa min b'a ra i ka kɛnɛya yɛrɛ fana kan komi tubabumɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ cogoya min dɔkitɛriw y'a fɔ cogoya min sun filɛ nin ye ala kira fana nana ala kira ka hadisa ra hadisa dɔ ra hali ni kuma dɔɔni b'a ra mais a fɔra ko n'an ye sun don ko an bɛ kɛnɛya sun bɛ mɔgɔ kɛnɛya wala mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ sun don u b'a kɔlɔsi sun don mɔgɔ kɛnɛya bana dɔw yɛrɛ bɛ yen bi faragwɛ dugu la ayiwa bana caman bɛ yen ni u b'a fɔ a ma ko ka sun don i bɛ sun don le pour que ka se ka bana nin furakɛ parce que adamaden ka seliliw wagati dɔ a bɛ sɛgɛn a bɛ kɔrɔ nka n'i ye wagati dɔ kɛ n'u ma dumuni sɔrɔ ni selili dɔw bɛ olu sara kuramanw wolola a bɛ kɛ sababu ye ka courage wɛrɛ d'i ma i ka ɲɛnamaya ra a b'i ka ɲɛnamaya fana kurakuraya donc o ra an b'ala deli ala ka a faamuya d'an ma nka nin bɛɛ ra mɔgɔ dɔw bɛ yen ayiwa an bɛ se ka min fɔ eh, mɔgɔ minnu kɛnɛya ko fan fɛ dɔw bɛ yen ayiwa u ka ɲi k'u ka dɔkitɛriw le consulter ni dɔkitɛri y'a yira k'a fɔ a ka bana nin na a bɛ se ka sun don a b'a don ni dɔkitɛri y'a yira k'a ka bana nin a tɛ se ka sun don a man kan k'a don parce que ala yɛrɛ ko kurana na ko la yukallifulahu nafsan illa wusa ala tɛ mɔgɔ jagoya fɛn na f'i ka taa sɔrɔ ni i fanga bɛ se min kɔrɔ n'i fanga tɛ se min kɔrɔ alahu tala t'i jagoya ale la donc o sun min n'a bɛ nana n'a bɛna kɛ ayiwa adamaden ma tɔɔrɔ ye a bɛna kɛ adamaden ma balaw ye a bɛna kɛ adamaden ma halaki ye o tuma na a bɛ ɲini i fɛ i ka sun to yen a bɛ ɲini i fɛ i ka sun to yen ayiwa sunkalo fana an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛ wagati min na wagati gɛlɛn lo ayiwa a b'a lɔn jamana bɛ cogoya min na Jamana ayiwa kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ jamanaden dɔw bɔnin lo u sigiyɔrɔ la u fana b'a kanu ka sun don an b'a ɲini mɔgɔw ka hakili to ɲɔgɔn na an b'a ɲini limamuw fɛ u ka hakili to u ra u k'u kofɔ mɔgɔw ɲɛna dumuniw ka se ka s'u ma u bɛ se ka sun tigɛ ni fɛn min ye u ka se k'o sundon fɛn sɔrɔ solidarite min fɔra an ka jija a ka ye kalo nin kɔnɔ a ka kɛ solidarite yɛrɛ yɛrɛ ye an b'ala deli kalo nin kɔnɔ ayiwa ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn taralaw ka se ka sɔrɔ an bɛna kuma ban ni min ye ɛɛ an balimaw ala kira ko salalahu alayhi wasalam a ko suntigɛ wagati duwawu jaabi wagati lo an b'a ɲini sundonla kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jija ka duwawu kɛ a ka duwawu kɛ jamana ye N kosɔn jamana bɛ lahala min na ni lahala nin ka ban pewu ayiwa an bɛ lakana min fɛ o ka na jamana kɔnɔ an bɛ ɲɛtaga min fɛ o ka na jamana kɔnɔ o tuma na an bɛ duwawu kɛ an yɛrɛ ye cogo min ani an ka denbaya ye cogo min an ka jija ka duwawu kɛ jamana ye o tuma na ni duwawu kɛra jamana a ka ca ala tala fɛ ayiwa a hɛrɛ bɛ se bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ala tala deli Eh, sunkalo in ala k'a kɛ ala yɛrɛ ka sunkalo ye nafa min b'a ra ala k'a d'an ma an ka tagabaga minnu taara n'u ma ɲinan sunkalo sɔrɔ yarabi ala ka hinɛ u ra anw minnu b'u kɔfɛ ɲɛnama hinɛ bɛ alahu tala fɛ ala k'a d'an ma an bɛ alahu tala deli ala ka burkina faso ala k'a latanga ka alahu tala deli an ɲɛmɔgɔw yarabi ala k'u latanga ka alahu tala deli yarabi basigi ɲuman bɛ jamana ala fɛ ala k'o di an ka jamana ma ala ka san caman d'an ma hɛrɛ ra